Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana ife a Lahiri KTV chomwe tingakupempheni mverani nkhani mpaka kumapeto ndi kupanga like share komanso subscribe ifetu a Lahiri KTV timabweretsa nkhani kuti muphunzirepo china chake tamverani audio ya malemu Ben Longwe ndipo mzimu wawo uuse mutendere amagwira ntchito yolimbikitsa Amalawi yobweretsa pamodzi komanso yofuna kupulumutsa malawiyu zikachitikira ku Kasiya konko this is nonsense mukutichitisa manyazi anthu osalapa inu osadulidwa anthu osaumbala mpera nyono mufuna muzitikwiyisa pano ndikufuna ndikuwuzeni amalawi dziko ili ndi lathu let us protect professor arthur peter wamthalika let us protect dr atupele muluzi let us protect dr kabambe let us protect mwanamvekha let us protect all those people who are targeted and let us protect charles ben longwe as well chifukwa panopo ndi target target yawo ndine koma ine ndikuvomereza ndipo ndizakhala chomwechi mpakana pa mapeto anga mpaka kwafika kutha kwanga ndili pano kuyankhula chilungamo these gentlemen is, these gentlemen are full of shit let me tell you are full of shit from dr chakwera himself is full of shit osamnyengereranso ndi chitsiru kwambiri ndi munthu opusa kwambiri ndi chitsiru kwambiri munthu mamuna kumalimbana ndi amuna anzako am- chifukwa choti ukuwaopa kuti azatenga boma ndi uchitsiru iyayi osamanyengerera guys iyayi chakwera safunika kunyengereredwa mawa wiki ya mawa iyayi amalawi kaundikumangochi close your streets mawa kuyake moto kununkhe mphira mawa adziwe kuti akupalamula mabatansi olakwika kununkhe mphira mawa osa osa osaziopa zisiru zimenezi agalu osameta kunkhwapa nonsense mufuna tiyankhule kuti chani pano palibetu ziko limeneli kuti kapena muthana ndi atupele muluzi muthana ndi profesa muthana ndi kabambe muthana ndi mwanamveka mutha inunso amene muli nthumwi inu amene muli nthumwi mukumakhala ngati kuti mukufuna muzithandiza malawi pansi pa mukumenya underground for fuck's sake agalu achabechabe agalu onunkha mapanti mungonyenga zili zonse kumangonyenga zili zonse kunyenga zili zonse osawopa kuti ichi chichi ndi- ndi chinyama chanji chili apachi agalu achabechabe nonsense i'm not going to give you a damn here i'll be here talking about m- our country malawi ndipo tiyesesa mu njira ina iliyonse kuti dziko lathuli tilipulumuse ena inu tizabwera pamanda panu ndikuzakozerapo ndikuzapangapo chimbuzi ndikuzanena kuti agalu aja amene amaononga dziko lathu lija ndi amenewo ndi zitsiru kwambiri mahule anu amene mkuwa akumakutumikirani ndikumaku pasani mulalo ndikumakunamizani akungokunamizani amene inu ndinu zisiru pa chenicheni chilungamo chake you ndinu zisiru very stupid human beings you must know that apa ben longwe pa ndiye mwaonjeza ndinakuwuzani dzulo kuti ndiwonjeza kumene every day pano usiku sindikugona tili limodzi panopo we are tired of your nonsense zikomo kwambiri munali ndi ndine ben longwe ndikubweranso ndi audio namba 2 amalawi tonse tiyeni pansewu mawa tiyeni pansewu ndipo logayo amene akamachoka ku kumene anali sir charles ben longwe kugabadula boma la malawi congress party mosaona nkhope ameneyo anali mpulumusi wathu ife amalawi pofuna kuthana ndi chipani cha Malawi Congress Party ankagabadula ankanena zisisi zosiyanasiyana mosaona nkhope mosanyengerera kuti uyu ndi ndani kapena amapanga chani ali ndi udindo wanji iye sankasamala chomwe tingapemphe kuti mzimu wa Sir Charles Ben Longwe uuse mutendere analimbana kulimbana kwabwino ndi boma la Malawi Congress Party, boma la nkhaza lopanda chifundoli. President wosaganizira anthu ake amangoganizira iye ndi family yake ndi mamembers ake akuchipani kwake mtsogoleri wopanda chikondi mbusa wosasamala anthu ake komwe muliko ziwani kuti panali sir charles ben longwe mzimu wawo uuse mutendere anagwira ntchito yotamandika yothana ndi nkhanza za Malawi Congress Party koma mwa chisomo cha Mulungu anapita ntchito isanathe. Ena Malawi tonse tisadzaiwale mawu a Charles Ben Longwe ndipo tiyeni timupempherere kuti mzimu wake uuse mumtendere masomphenya ake kupulumutsa kwake komwe ankafuna kupulumutsa dziko lino la Malawi tiyeni pa 16 September pano tithane ndi boma la nkhanza la Malawi Congress Party ndine Walahiri KTV chomwe ndingakupempheni tapangani subscribe